ndewo igbo bụ igbo ana m ekene ụnụ ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m ụtụtụ ọma ehihie ọma anyasị ọma ebe ọbụla iji mgbe ọbụla iji nụ olu m ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị chinọnyere m aka lady queen dịka eji mara m na peji m abịa m ka mụ na ụnụ nọrịa taa ka m kụziere ihe gbasara ọfọ osisi ọfọ ọfọ anyị na-ekwu okwu ya so n'otu n'ime osisi chineke ji gọzie ana igbo mana ndị igbo na-enye ya nsọpụrụ pụrụ iche n'ihi ihe ọ na-arụ ọfọ m na-ekwu okwu ya bụ nke ahụ a na-eji agọ ọfọ ndị ichie na-ejide n'aka ma ọ bụrụ na abịa imeziri mmadụ na ibe ya okwu maọbụ abụrụ ebe ileba anya na esemokwu abịa asị weta ọfọ ọ ya ka ndị Igbo na-eji ekwu ha sị oji ọfọ ga-ana maọbụ ha sị gị na mmadụ mee ha sị ejikwara m gị ọfọ ejiri m gị ogu ọfọ na-egosi eziokwu onye ji ọfọ osisi ọfọ a na-egosi onye kwuru eziokwu onye okwu ya na-agbagha agbagha onye aka ya dị ọcha onye na-emegbu mmadụ maọbụ onye mere arụ agaghị ewere osisi ọfọ ya sị na ọ na-abịa ịjụ ogu ọfọ ha na-eji ajụ ogu ka m chọrọ ka anyị nebe anya na ya tupu ewepụta ọfọ nke a na-eji ajụ ogu o nwere usoro ọ na-agbaso tupu ya bụrụ ọfọ enwere ike iji jụọ ogu nke mbụ na ọfọ ahụ ga-eji aka ya dara onwe ya n'ana ọ ga-eji aka ya dara onwe ya gbawa ụzọ abụọ otu ihu echee ihu na otu agalaba eche ihu na ọwụwa anyanwụ agalaba nke ọzọ eche ihu na ọdịda anyanwụ mgbe nke a ga-eji mara na ya bụ osisi nke eji agọ ọfọ maọbụ nke eji ajụ ogu ọ bụghị onye ọbụla ga-eje weta osisi ahụ ndị nwere ikikere iji metụ osisi ahụ aka ga-abụ nwa okorobịa na-enwebeghị mmekọ ya na nwaanyị ọbụla maọbụ nwa agbọghọbịa ya na nwa okorobịa na-enwebeghị mmekọ ọbụla ọ ndị nwere ike ịga tụtụta osisi ahụ ha weta ya ha agaghị ewere ya sị na ọ bụ osisi eji ajụ ogu mba a ga-ewejere ya ojiọfọ obodo ọwụna nwere onye a na-akpọ ojiọfọ na be ha ọ na-abụkarị dibiụlọ onye okenye mara omenala nke ọma maọbụ dibịa kara aka a na-aga ewegara ya ewegara ya ojiọfọ ga-abịa pịsịmacha osisi ahụ ọ pịchacha ya abịa wakee ya dịka ndị Igbo kwenyere a na-abịa kpee ekpere n'ime isi ya kpọkuo ndị nna nna tụọrọ ya mmanya ọkụ nyekwa ya ọjị tupu asị na nke a abụrụla osisi ọfọ nke eji ajụ ogu maọbụ ọfọ dị ire mgbe ahụ emere ya ya wakee ya ọ bụzikwa ọfọ nkịtị osisi nkịtị ọ ka bụzi osisi nke eji ajụ ogu onye ọwụna ji ya jụọ ogu ogu ya ga-ezu ọ ga-abịa na mmezu dịka ha na-asị na oji ọfọ ga-ana onye arụrụ ala maọbụ onye merụrụ ala maọbụ onye merụrụ obodo ọ naghị eji e, emeta osisi ọfọ na ogu aka were jụwa ogu ọ ga-abụrụrụ onye aka ya dị ọcha nya ka e ji si na osisi ọfọ bụ na-egosi mmadụ ịkwụrụ n'ụzọ eziokwu eji m aka na ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa dabara adaba na ihe onyonyo m ọzọ m ga-akụziri nke bụ mkpịsị osisi ọfọ na nke bụ osisi apịrị apị na mkpụrụ ọfọ m ga-akụziri anyị ihe gbasara ya tinyere m aka na metụrụ m aka na akara ịhụnanya tụpụrụ m otu okwu maọbụ abụọ na comment section gbasakwa ihe